mm-hmm. eh, onye ihe Igbo na-amasị na-anụ ọgụ ya na soshal midia na-anụ ọgụ ya na Twitter na-anụ ya everywhere na-etisi mkpu ike
na-etisi mkpu ya ike ka e wee maa na Igbo nwee mmadụ ọ bụkwanụ ndị okenye bụ ihe ga-eti mkpu anụnwa maka ike agwụ ha anyị nwa bụ ụmụ ikorobịa ọbara ka na-agbasi ike n'ahụ anyị wee sịkwa ka ị bịa sonyere anyị ka ị bịa sonye wee kọọdị akụkọ ka anyị kpakọọdị nkata ọnụ ee nnọọ Uche
daalụ ee ekene gị so mụ na mụ na nwanne m nwoke UC nọ here UC nọ here Chisom anyị nwa bịa nọ anyị nwa bịa ga na-akparịkọdị nkata ya bụ an interactive section so anyị ga-ebido n'ịkọwara ndị mmadụ ihe dị ka ihe bụ ama egwu in the mm-hmm. context of eh, ndị mmadụ na-afụ ama egwu na-afụ ama egwu ụfọdụ amarọ ihe ọ bụ so anyị chọrọ ka anyị kọwara ụfọdụ ihe bụ ka ihe bụ what's really the undertone of this ama egwu so many people ajụgo ajụjụ ebe a na-egwu egwu ka ebe a na-agụ egwu egwu ọnwa kedu nke ọ bụ aba anyị na-achọ ime so anyị wee na-asị ka anyị kọwara ndị mmadụ in the context of egwu ihe mere ebe a ji wee bụrụ ama egwu so Kene ka i buru ụzọ kọwalụ ndị mmadụ kedu ihe bụ ama egwu n'uche nke gị n'uche ndị Igbo n'uche anyị niile ndị na-amarọ ka ị kọwara anyị ọfụma ama egwu bụkwanụ ebe bụ ife dị ka ka anyị- ka anyị kelie ya ekeli ama ama dị ka ilo ilo e nwe ilo e nwe n'obodo ebe ndị mmadụ na-agbakọnata agbakọnata emefu ife dịgasị aṅa na-eme ndụ a- ndụ a- ndụ a na-eto ogologo ife eziokwu dị- ife ife ife gụnyere ya dịka ịgba egwu ịgụ egwu eh, ịkọ akụkọ ifo ịghọta e wee gabazie na egwu egwu ka e butezi n'ama e wee bụrụzie na ama egwu so na i jekwanụ n'ama ife ife gbasara egwu Recording in fụkwazie progress. ife ndị ọzọ fụkwazie ife ndị ọzọ gbasalụ ndị obodo fụkwasịa ife ndị ọzọ gbasalụ anyị nwa bụ ndị Igbo so na nghọta nke m ama egwu bụ Recording stop. ebe ọra na eze na ọra eze ọra na eze na-ejekọrịta eme ife gbasalụ obi aṅụrị ka ndụ wee na-eto ogologo ka ndụ wee na-eto ogologo abụrụ nke obere kọsị ihe ihe ihe bụ n'isi akarị
ihe karị ndị nna nna anyị makwara ajọ ihe wee na-eme onye gwurite gwurite egwu kọta ihe gbata teta nkwụ ee eh, kọta azụ o ruo na mgbede o ruo n'oge abalị mgbe a ga-egwuri egwu ọnwa agbakọnata ka ọkpakọ ụdị hmm. nkata anyị na-aṅụ wee na-aṅụkwa nkwụ dị n'elu ya wee na-enarịkwa ọ dịka ọ kịta ndị mmadụ ga-agbapụta nnọọ ịlụgo ọlụ ihe dịka from ihe dịka na mọnde lụgide nnọọ wee ruo fraịde

Oh, yeah, So uche oh. uche uche ọ klọb ka klọb bụkwa na ama egwu a na-ekwu maka ama m na ya mụnye klọb a na-adị adịwadị o nwere ife ọzọ ọ bụ ife anwa kama na afa ka e chenjiri ama egwu Afa ka- ama egwu a na-egwuri egwuregwu Em, a bịa na mgbe gboo ndị be anyị nwere ebe ha na-egwu egwu ya bụ ebe a na-awa akpapụta onye ọbụla pụtasịa a sị na ebe a bụ ebe a ga na-enwe aṅụrị ebe a ga-abịa kụọ kpọọ kpukpumkpu ogele kpọọ ọga ma chụọ egwu ọnwa ịmago kọọ akụkọ ifo mega ụmụ ihe dị aṅa ọ ife a na-eme n'ebe ama egwu nọ so ama egwu dịgbara gboo ọ ife ife gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo mana ka o si na-adị mbọsị nke tata ife anyị na-akọwa banyere eh, ama egwu bụ ife ịnọpụtara ihe n'ihe anyị na-emezi mana kịta na-abụrọzi anyị anọrọzi na ok- eh, mgbe mgbe mgbe mgbe gboo ebe a na-awapụta na-agbakọlọta ofu ebe mba onye ọbụla nọzi ebe dị iche iche and eh, enwekwuo ins- ịntanetị ịghọtago ịntanetị nwa adịkwuo bịa na-akọnetị ndị nọ beyond borders ya ma ndị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ugwu ma na ndị nọ na mgbada ha ncha niile agbakọlọta ofu ebe etu anyị si wee nọrọ ebe a kịta na wee na-akpa nkata maka akụkọ gbasara egwu egwumegwu ma ọ bụ akụmakụ ihe ọbụla ihe gbasara ndị Igbo so ọ ya bụ ife nghọtara n'ebe em, ama egwu dịka afa ya si wee dịrị ọ ya bụ ife nghọtara ife ọ pụtara daalụ Daa- daalụ uche ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ ịma ịma ihe dị n'ihe niile a bụ ee o- o na isi wee na-ekwu ya na-akpa nkata a na ihe bụ ama egwu ụfọdụ ee, ee, ụfọdụ nọ na-ajụ ọ moonlight ebe a ga-apụta n'egwu mana anyị na-achọ ịkọwa na mgbe ahụ a na-eme ama egwu ahụ a pụta enwere ndị na-egwuri egwu nwee ndị na-agụ egwu egwu ọgụgụ there was- there were- there- enwere music enwere music na the background ịmago ọba Yeah. ka eji ụmụ egwu akụkọ na egwu anụnwa a sị na a na-akọ akụkọ mm. na egwu ụmụ ihe Mike Ejeagha a na-enwe obi mm. aṅụrị ghọtago ehe mana ihe mere bụ na enwere enwere e, e need enwere need anyị ji wee sị ka ama egwu bụrụ afa ihe this discussion this uh, uh, consciousness n'ime uh, ụmụ ikorobịa na ndị ga na-etonite etonite n'ala Igbo anyị wee narrow ya down to akụ nkata anyị kpacha wee wee wee rute na this stage ị ghọtagofu so ọ wee bụrụ na eh, isiokwu anyị bịakwara today bụ our music and us our music Mhm. and us as in egwu anyị na anyị nwa Eh, egwu ihe metụtara egwu anyị me- ihe metụtara eh, eh, eh, eh, our music before and after westernization before ndị ọcha abịa ndị ụka abịa kedu ka anyị si eme ya kedu ka anyị si eme ihe gbasara egwu anyị egwu a whole lot of things na na na eh, na egwu Igbo na egwu you know egwu ogene enwere a whole lot of eh, eh, egwu ndị Igbo na-eme so anyị na-achọ ka anyị kọwara ndị anụrọ ndị aghọtarọ kedu ka egwu kedu ihe gbasara egwu anyị kedu ihe egwu anyị na-egosi egwu anyị na-akọwapụta enwe ebe ị ga-anọ asị ọkụ akụọ ụdị egwu ị sị ihe a dịkwa ka egwu onye egwu Igbo enwe e instrument enwegasị ebe ị ga-anụ ma enwe onu ị ga-anụ na ya ihe a na-adakwa this sounds like an Igbo song to me you know so Kene ka ị kọwatụrụ ndị mmadụ kọwara anyị kedu ihe bụ ka ihe ihe eh, pertaining to us ihe bụ egwu Igbo ahụ na onwe ya ihe gbasara egwu anyị na anyị nwa that's our music and us Oh, daalụ nwanne m Odumegwu ezigbo mmadụ onye ahụ adịrị mma Em, ife gbasara ife gbasara egwu Igbo our music and us bụ egwu eji malụ ndị Igbo ị ma na a na-asị na ife bụ ife eji malụ ndị egwu Igbo ka eji wee malụ anyị abịa n'ime egwu Igbo ahụ ọ nwegasịrị ife eji akụ nya bụ egwu Igbo ị ma na enwelu enwelu nke agbara ochie nwee nke agbara ọfụ modernization ọkwa ya mhm. abịa abịa na mgbe mgbe mgbe gboo o nwegasịrị ife eji akụ egwu Igbo ife dịka udu ịchaka ekwe ogene ma ndị ife ndị ọzọzi ị ghọta mana abịa na nke nke ugbu a nke kịta enwegonu kọmputa na-eprogramụzi ife Eji niile. Mana ọ emesi nabi- ụmụ ihe ọ- mana ọ niile. nabichirọkwa mhm, mana ọ nabichirọkwa ị nke ọ ka etikwa ife ndị mgbe gboo anwa eji akụbu egwu before o nwere enyi anyị nwoke afa ya bụ Gerald ọkwa i lota ife o ji ọja wee mee n'egwu Flavour ya echetara m echetara m na Ehe, ikwo so maka that- nke o ji ụbọ aka eme nke o ji ụbọ aka ụbọ aka eme, ụbọ aka eme, ehe. So that is to tell you na ọ ọ bụrọ eh, eh, anyị arapụrụzi ife eji akụ egwu mgbe anwa mebezie nke ọfụ kịta na ife niile a bụ ife eji akụ egwu mgbe anwa na a ka na-eyuzikwa almost fa ncha niile na na oge kịta kama na emeziri ya modify ezie ndị ọcha na-akpọ ya modification modify ezie nya o wee banye ozi ya ụba wee na-emezi ife ndị ọzọ so na when we are talking about egwu anyị and us ife ife bụ ife gbasara egwu anyị ife o gosi bụ njirimara ndị otu be ndị si dị otu ndị si e, otu ndị si eme o nwere nke ọ ya-abụ a kụwa a sị mba na o nwegokwa ka ife si wee dị biko ka e jebe be igwe ka a malụ nke na-eme nwee nke ọ ya-abụ a kụwa tie woo nwunye igwe amụkwa nwa Arịnzechukwu nwee nke ọ ya-abụ a kụwa ị nọlọ ebe ị na-aṅụ nkwụ a sị ka ị naba n'ụlọ na ole jikwa ụbọchị adịrọzịkwa mma onye ọbụla bakwa n'ụlọ so na ife niile a bụ ife e ji malụ ndị and ọ egwu ka e ji akọwapụta ife niile a so e needirọ ịbịa gụbara gị egwu ka ị wee nụ na ọ ị nụrụ a- ị nụrụ ahụ ụda tutuko tutukokoko tutukokokokoko a sị nna na ihe nke a na-ekwukwa bụ onye ọbụla bakwa be ya na agwọ nọkwa n'akịrịka ị ghọtago so na egwu igbo bụ egwu anyị nwa na-egosipụta ife e ji mara anyị na-egosipụta otu anyị si eme na-egosipụta ife niile gbasara ndị igbo Ọ anyị nwa bụ our music and us daalụ Cause, uh, maka maka ihe dị na ya bụ e- a sị na ọta ebe a na-ede na ị ma Ya aghọtara m, o nwere- o ekwe- nwere nchiri dị eh, o nwere nchiri aghọtara m ihe o kwu and basically ọ na-akọwa na like ụdị egwu like ọ na-akọ maka ma instruments anyị ji akụ egwu mgbe nwa you know ma Yes. kịta ọ ka dị kịta and the, Eh. the, the fact that na ọ dịbe extinct bụ ezigbo ihe Yes. O nwere ihe si ka ị ma like kịta na mgbe mgbe kịta o nwere ụdị sound ọ ga-abụ ị nụ ma a ga-asị gị na ọ genre of music ma a sụọ ya n'oyibo ị nụ ihe dịka o nwere ụdị ị ya-anụ a sị na nke a bụkwa hip hop sound ị nụ nke a sị gị na ọ afrobeat ị nụ nke a so mgbe a o nwe ị mago o nwe ka e si akọ because o nwebugo ebe m gụta article na ụfọdụ gị gị na ndị mmadụ na-akpa nkata na ụdị line business m nọ like ụdị ọrụ m na-alụ a sị gị na back in the day na sound a bụkwa sound ka i si wee kwuo o nwe nke ọ ga-abụ ị nụ ị ma na ọ sị naba n'ụlọ nwee nke ọ ga-abụ ị nụ ị ma na ọ sị okay ngwa pụta na ụlọ ejigo n'ọghọ ka e gwuribe egwu ka anyị si wee kwu mago Mm. o nwe sound o nwe ma afa e nyegasịrị ya mgbe a ị mago otu a sị na nke a nụnwa bụ ee maybe a sị gị na ọ nke nke e ji akọ akụkọ ifo because a ga-asị gị na ọ Mm. folk music music mago mm. o nwe afa anyị nyegasịrị ya then genre kịta ka anyị si wee nwe genres now back then mm. ọ dị ona
ok eh, daalụ nwanne m ife dị na ya bụ na ị mago na mgbe anwa eh, fa agụkarọ akwụkwọ mgbe nwa mana ọ pụtarọ mana ọ pụtarọ na na fa amarọ ife ha na-eme Yeah. Mm, ọ- ọ- ọ gosiri na fa malụ ife fa na-eme maka na mgbe anwa e nwere nke a na-akpọ egwu ọnwụ o nwere egwu a na-agụ ebe mmadụ nwụ so na enwezi ike anyị pụtazịa tata anyị asị na ọ soul music mana mgbe anwa ihe ọ bụ ihe ọ bụ bụ egwu ọnwụ egwu ife mwute a na-agụ ya onye ọbụla na-ebe akwa nwee nke bụ egwu ọṅụ nwee nke bụ egwu agha mgbe anyị na-etolite anyị ji ntị anyị nụ nzogbu nzogbu enyi mba enyi ọkwa anyị nụrụ ya so na enwere ike anyị nwee ike to capitalization or capitalist eh, eh, ma- mindset eji a-runzi ụwa kịta a wee sị okay ka isizie ụdị mmadụ dịka Uche sị hip hop ma ọ bụ ebe ife tinye ego na hip hop ụdị mmadụ dịka Odumegwu chọrọ invest na folklore ọ chọba ebe ife nọ chọba aba ịghọtago ụdị fa so n'ọzọ mhm. due to market ka eji wee kelibesizie egwu genre by genre ịghọta ya now mana mgbe anwa fa anarọ akpọ ya genre mana egwu kewasịrị e nwere nke bụ egwu ekpili ọ gotele onwe ya ama nke ọ bụ ịghọta kama na ya maazị ya amasịrọzị afa a na-akpọsizi fa ncha niile ma ọ bụkwa ekelisiri ekeli ekeli ọ bụrọ ihe kịta na ọ dịbụ na mbụ ọ dị na ọ dị na mbụ ọ dị na mbụ kama ife a na-akpọ ya kịta ka a na-akpọ ya ndị nna nna anyị ha makwa na ihe maka amamife tọlụ fa alụ amamihe maka hmm. ụfọdụ instrument all these instruments now ka a bịazi na-infuse kwe n'ihe ejikwa alụ egwu ị nwere ike na-abata na studio na-anya ka ịfụ igba ma ọ ka ịfụ nke ndị oyibo ewerego ya tinye hmm. n'ime kọmputa ịkpa aka igba adawa ee mana ihe o ji dị iche bụ na ihe egwu anyị ji go ndị anyị bụ gosi anyị gosi ndị anyị bụ as ndị Igbo bụ na ka i si wee kọwaa ya bụ na a kụọ ekwe ekwe mmọnwụ na ikoro na nsogbu dị e gburu opu ee ebe sị ee, na na a na-ama ọkwa

a na-eme ihe gbasara egwu mgbe ọbụla enwe ife enwere ime ibe dịka ọ bụrụ na a na-eru uju ma ọ bụrụ na akpa amụ ma ọ bụrụ na a na-enwe ọṅụ ma ọ bụrụ na a na-enwe celebration that is a na-eme mmemme so egwu ihe gbasara ndị be anyị na egwu bụ na egwu nwere ihe ọbụla a na-eme eme nwere ụdị egwu a na-akụlụ ya ọ bụrụ na ebe a na-ekupụta nwa nwere ụdị egwu fa ga akụ ọ bụrụ ebe a na-echi ọzọ e nwere ụdị egwu fa na-akụ ọ bụrụ na egwu a na- ebe a na-agba nkwa ehe. mana abịa n'ihe dị na general na ụmụ i- dịka ndị oyibo si kpọọ ya anyị nwekwara ya anyị nwere nke a na-akpọ egwu oge- egele anyị nwere em, egwu ndị kedu ife a na-akpọfa em, egwu egedege anyị nwere egedege anyị nwere um, anyị nwere egwu ikoro enwere ndị a na-akpọ ikoro na-enwekwa egwu um, ọtụtụ egwu anyị nwegasịrị ma enwere m ike m agaghị ekwupụtanwu kịta mana anyị nwere ọtụtụ egwu um, enwere egwu a na-akpọ egwu ndị ọgaranya ya ndị egwu ndị ọgaranya anyị nwere egwu a na-akpọ n'ime obodo gasị akpọ ya ndị egwu ndị ọgaranya so anyị nwere anyị nwere ihe gbasa anyị nwere that general kama anyị nwere ike na anyị ha na-akategorize ya etu ndị oyibo si akategorize ya kama na ife melụ bụ ọtụtụ n'ime fa abịago nwerọzị onye na-eneru anya anyị nwekwuru ife a na-akpọ akụ folklore ya ụdị nke Mike Ejeagha ịghọtago ụdị nke Mike Ejeagha melụ ma nke perida ọnụọla sịrị ụfọdụ ihe dị etu anwa kama na ife ị bịa nee anya ọtụtụ sọsọ egwu ogene sọsọ egwu ege- ogene bụ ife ka dị ruo kịta ya bụ, ka na-apụtatụ apụta maka ndị ọzọ niile nwerọzị onye na-eneru ya anya mana anyị nwere egwu dị iche iche anyị nwere egwu dị iche iche so ihe mana ihe a a na-em- a- a na-eti egwu based on ihe a na-eme mgbe ahụ ọ bụrụ mgbe a na-etipụta mmọnwụ enwere egwu ndị mmọnwụ ịghọtago enwere egwu eji eti mmọnwụ enwere egwu eji um, anụ di or anụ nwaanyị enwere egwu eji eri ji enwere egwu eji emegasị ihe dị iche iche Ee, ọ ka ndị Igbo si eti egwu kama na anyị abịazie kịta abịa nwezie onye ndị be anyị jeje kọpịa ị mago natasịa wetasịa from different places werezie ya amazi nke bụ nke kama na ife ihe ama ama bụ na ndị be anyị bụ ndị Igbo nwere anyị nwere ụdịrị egwu anyị na-akpọ dịgbara dịgbara mgbe gboo and i nee anya ife eji eme ihe egwu ndị a niile dị iche n'iche the instrument ya bụ egwu niile eji eme ya dị iche n'iche enwelụ nke nke eji eme ịchaka nwe nke a na-akpọ ịchaka ndị be anyị na ndị iwuọcha anọ ndị be anyị na-emepụtasị ife ndị anwa mgbe ahụ a na-eme ihe ndị a fa emerọ import ma ọja i nee anya ọja bụ ife eji wee mara ndị Igbo Ad- a- ada- a- amarọ m ma enwere enwere ndị na-afụ ọja etu anyị si afụ ọja ọja bụ nnọọ ife eji wee mara ndị igbo eziokwu ka ịgwa maka afụbeghị m ya before sọsọ ndị igbo ka a na-ekwuta ha n'okwu ọja ị ma na ọ ndị igbo agaba asị nke na onye ị fụ onye ji ọgwa ọja ihe ga-ebu ụzọ gbata gị n'uche bụ onye a dịkwanụ ka onye igbo
ya so ị fugo ya na ihe gbasara ihe gbasara egwu anyị nwere nwere ọdịiche anyị nwere kama na ife mere ụmụnna anyị adịghị eneru ọdịiche ahụ anya ị ma na ọ ife anyị ji wee gbakọ na na mgbede tata ka anyị tinye ya ọnụ ka anyị tapịa ya mara ife mere mmiri ji wee baa ka etu mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ maka na ọ bụrụ na a tapịrị ya ọnụ ọ dịrị na-aga ama m na ọ ya mere anyị ji wee gbakọlọta ebe a ebe nke tata ka anyị kparịa maka ya maka na ihe a bụ oge erugo ka a ga-etinye ya ọnụ o rugo ka a ga-etinye ya ọnụ so ya wee nwere ike itinye ebe ahụ
so ka anyị na-ekwukwe ka anyị na-akpakwa ihe anyị na-akpa anyị na-ekwu na ị ma ihe mere e, anyị ji wee gbakọkwa na-ekwu bụ ka anyị ka anyị kpakwa n'ihe gbasara ị ma music is just an aspect of our uh, uh, life of our culture mana e si na music agbasa ozi you know when you talk about American hip hop and all that like ọ ihe ọ akụkọ n'egwu originate from Africa ka ha ji tinyekwe tinyekwe na the rap you know the rhythm and uh, poetry ya na akụkọ dịkwa na ya so anyị na-achọ ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee mee ka anyị welụ our language wee na-akọwa our culture our history our tradition ihe gbasara anyị maka i nekwenụ anya eh, nsogbu nsogbu so na ihe anyị na-enwe bụ na anyị enwebeghị nkwuwa okwu ịkọwa onye anyị bụ to the other people to the world ụmụnna anyị ndị ọzọ eh, mgbada ndị nke nọ side nke ọzọ ka wee nwee an edge n'ịkọwa ndị ha bụ they hold this eh, they are holding the media down they are holding music down they are holding a whole lot of things down both the press and all that so ha nwa ka wee nwee this eh, narrative like ha nwa ka ọ yi hapụ ka a ga-anụ you know music speaks a lot of people so anyị na-achọ ka anyị malụ n'onwe ka anyị ga-esi wee kee ihe bụ nsogbu melụ na ma anyị nwa bụ ndị Igbo we are not investing in the media we are not investing in music we are not uh, trying to showcase ourselves on our culture and tradition through music kee ihe melụ kee ka a ga-esi wee wawa eh, onye ukwu walụ ka ka a ga-esi wee mee ha ka ọ ka mma daalụ um, ka m tinye ọnụ na nke ị na-anya gaba n'iru gaba n'iru odogwu yes na i ne anya ife melụ a sị na ọ ife melụ ka melụ crayfish so ọ condition mere crayfish ji wee bend otu a ka ọ and eh, ka o si dịrị ndị Igbo ọ na-abụ m nebe anya na-ene anya na ụfọdụ ihe anaghị adị ihe anyị adịrị emete n'anya ka o si dị mgbe gboo wee fụ na na anyị me- na ihe ndị a ụfọdụ anyị adị eme na anyị mekwere ya ọfụma mgbe gboo ka ife meziri kedu ebe nsogbu ebe meziri ebe mmiri si baa opi bido? ụgbọgụrụ Ife ọ bụ. So mana ị ma na ị chọọ ị chọọ isolve any problem ị ga-ebu ụzọ malụ ka o si wee bido maka na a sị be anyị sị na onye amarọ mgbe mmiri bido maba ya ọ gara ama mgbe o ji masị ebe ọ nọ wee kwụsị ife ọ bụ mana ọ bụrụ na ndị be anyị neruo anya ọfụma wee chee echiche cheghachi azụ mara ebe mmiri si wee banye opi ụgbọgụrụ mara ebe mmiri si wee bido maba fa ha nwere ike nweta ma meghalị ife na-eme anyị ife gbasalụ media and entertainment iji gwa gị eziokwu enwe ihe a na ndị oyibo na-akpọ social power social power ebe a na-enweta ya bụ na media entertainment enwere ife melụ ọ ya-abụ ị fụ nwatakịrị um, n'afrịka o dresịcha o kee isi ka ndị ndị Tupac ụnụ amakwa ị ma ụdị influence Tupac 50 Cent nwere na ụmụ ntorobịa na-etolite n'Africa and beyond and ife a bụ ife social power na-eme and ị bịa ebe anwa enwee meseji ndị Amerịka chọrọ ịpasị to Africa ma ọ bụ ị chọrọ ịpasị ka ndị mmadụ fụ na-afụ amerịka ha jiri that social power fa nwere were communicate ya ya a bịa na na naijiria eri oge anyị ji wee nwere onwe anyị enwere anyị ndị igbo enweresịa onwe anyị onwe fa ka ndị Naijiria nweresị onwe fa ndị Igbo wee dapụta n'iru ọgụ ebe ọbụla ha nọ na ya ha nọ na midia ha nọ na entertainment ha nọ na agrikọlchọ ha nọ na ihe ọbụla ị chọrọ itinye aka fa nọ na ya mana gịnị mezi agha wee daa ka ha lụsịrị agha ụfọdụ ndị Igbo wee banye into buying and selling and ife melụ bụ na buying and selling bụ na onwere ada enwe oge ọ oh, from morning till night mgbe ọbụla kwa Monday to Thursday Saturday sorry from Monday to Saturday even on Sunday kwa echi kwa echi onye ahụ ga na-aga afịa ma ọ bụrụ ndị be anyị a sị gị kwa echi kwa echi
onye ahụ ga na-aga afịa so o nwerọ mgbe ndị Igbo nọdụrụ kpaa nkata chee echiche banyere ụmụ ụfọdụ ihe dị etu a enwegodu onye ga-eje mee ụfọdụ ihe dị etu a o nwere ike ọ bụrụ just ofu onye pụta mepee nke ya mee ya ka o esi mee ya ike gwụ ya nke aha nwụọ onye ọzọ ebidokwa ebe ọ kwụsị and ife na-emekwa ndị Igbo ndị Igbo bụ ndị Igbo ada ala ka itinye aka n'ihe ada aga aga ha na-anya onye izizi jee ọ daa onye Ọ igbo daa. jee daa onye Ọ nke daa. ọzọ pụta sị ya ị fụrụ onye izizi jere nụ ị fụrụ na ọ dara ndị ka ndị be anyị si eme mana ya ha ekwe- ndị be anyị sikwa na ihe ekwo ekwo mgbagbu wee megide mgbagbu ghara wee ghara ọgụ. ọgụ maka na ife si etu a wee kwụrụ ọ bụrụ ya pụtalụ ndị be anyị agaghị na-eji wee na-etinye aka n'ihe kwesịrị ha ga na-etinye aka ya ọ bụrụ na ị na-azụ afịa wee bụrụ na biznes ka gị mkpa n'obodo dịka naijiria ị na-eme biznes ị kwesịrị ị na-etinye aka ihe gbasara midia maka na enweghị ka ị ga na-esi na control economy mana i nwerọ ife gbasara gị gbasara gị na the headlines the newspaper headline na information ndị mmadụ niile ndị mmadụ niile na-abịa nwere ife gbasara gị nwere input ị na-eme as a people ebe ahụ ka anyị na-eri mperi and ọ na-enye anyị nsogbu rinne ife gbasara entertainment ndị be anyị abụrọ na anyị enweghị talented people Ọ ka anyị anyị si nwabido na eme. ya anyị nwa bido ma egwu ma ime fim ma ihe even even up till now engine room engine room ihe ndị a niile bụkwa anyị nwa ka ji ya kama na kedu ihe meziri na anyị nwa ejirọ apụta ife chi iji gwa gị eziokwu enwere oge ya enwere oge ịbụ onye igbo bụ ifele n'obodo bụ naijiria otu a ka ọ dị ọ bụ ifele ka ọ bụ ị gaghị apụtanwu sị na ị bụ onye igbo ọ ife melụ ife ife agha melụ anyị bụ ife anwa kama dịka m si wee kwu we cannot continue to dwell on that mana ị bịa nee anya na industry ị fụ that na ife na-eme eji aga n'iru ihe gbasara entertainment bụ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri Kwọọ aka nri. a na-enwe ihe a na-akpọ collaboration collaboration dị important na music entertainment industry or even in maka na nka na ụzụ creativity Yeah. o nwerọ ofu onye na-emecha ihe niile At all. nwere onye ga-ama ka esi akwụnye plug nwere onye ga-ama ka esi akwụpụ ya nwere onye ma ka esi agbanye agbanye nwere onye ma ka esi ị mago agbanyụ so ihe ndị a niile bụ nka na ọlụ dịịlụ ndị dị iche n'iche and ka ị ga-esi wee nweta ife ị chọrọ bụ na ị kpọkọọ ndị niile a ọnụ wee gwa fa sị wee kweta na gị na fa ga-alụkọ for the purpose of a particular goal i wee kweta na gị na fa ga-alụkọ for a purpose wee bịakọrọ ọnụ wee lụọ ya bụ ife ị fụ na a ga-enwe ulu na ya kama na ife ife na-egbu ndị be anyị wụ ofu onye ga-awụ marketer producer ofu onye ga-awụ distributor ofu onye ga-awụ producer ofu onye ga-anọkwa n'ihu ya acha acha mechi mechi ihe niile anwa mgbe ọ ga-emechi ya ị fụ that na ọma nzicha maka na ndị be anyị si na ndị oyibo si na two heads are better than one mana ọkwa two good heads ọkwa two good heads ehe so ife dị mkpa gbasalụ ife ife ndị be anyị kwesịrị na-eleru anya bụ na na anyị kwesịghị ịrapụ sọsọ m sọsọ m ofu onye ga-anwụrịrị na ofu ihe ekwesịrị ịlapụ ya ọ bụrụ na ị na-eme ife kwesịrị inwe mmadụ abụọ na ịtọ gị na ha ga na-arụkọ ofu ihe anwa ma ọ bụ e nwegodi nke ị na-eri mperi na ya don't go and manage gaa kpọta ndị ma ka e si eme ya ka gị na fa mee ya ọfụma na ọ ebe a bụ isi mbido ihe melụ mmiri ji wee gbalụọ nke ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ na ndị be anyị aghọtabere ife bụ media and publicity to a large extent ndị be anyị aghọtabere ife bụ na ha chọrọ ime ife na na ekwesịrị ịpackage fa ha mabe ihe bụ package ha ka believe that na afịa ọma ga-eme gịnị ga-ele onwe ya ife a bụ ife ha ka believe ana ha kwere ekwesie ike na ya onye ị gwa ị gara sị ya lee ihe na ị na-eme ị na-eme ya ọfụma mana weta ego ahụ ya anya sị gị na o nwego customer ready na onye ibi hụ na ahịa m adịghị gị ọfụma so ife a wee bụrụ ebe ndị igbo na-eri mperi ha nwa bụ ndị igbo ha makwa na ha na-eri mperi na maka na ụwa na-agazi n'ihu kịta ụwa kịta a na-abụzi ụwa kọmputa dijital onye onye ọbụla na-aga online maka Ọ- ọ- uche maka ọ- nso- ịkọ sorry ịcut gị short maka ọ nsogbu a ka anyị na-enwe ịma ihe dị na ya dọka na ịnarrow down na ịkọ akụkọ egwu anyị na-akọ bụ our music and us maka ọ ya bụkwa na isiokwu anyị and our music before and after we- we- westernization before mgbe a na-akụ egwu ekpili Osadebe ha Oliver de Coque ha before eh, even before the war ma before enwe Nigeria most of uh, Ozoemena Nwa Nsugbe they were selling their records and were one of the first studios na Nigeria ebe a nọ rekọdụ ma Sweet Mother Tabansi ha ma ndị otu ya mana nsogbu enwezi kịta bụ na onye ọbụla chee ịgbago Lagos na ụmụnna ya gbago ha gaa side a ka ha wee blow ee ee ụfọdụ artist ebe a na-eyuzu Igbo a- a na-efiilu na ha dị inferior maka na ka ha hapụ associate na ha bụ ịma na ndị- mgbe anwa ịma na mgbe anwa ị na-ekwu ndị Ghana na-abịacha ma Naịjirịa Ghana Otu a. artist Record. na-abịacha Naịjirịa em, Congo na-abịacha Naịjirịa wee na-erekọd Ehe. so ife dị ebe anwa bụ na ị gaghị blame kwanụ ndị na-agbago Lagos maka na a sị

ife mbido ndị be anyị n'ihe a bụ na ha aghọtarọ na enwere ife a na-akpọ collaboration mgbe izizi ọ ya-abụ onye pụta blow ọ dị ya ka onye blow for ọ ya nọzi ebe ahụ forever before 10 years before o ruo 10 years before you know it onye ama nọzi in the realm of affair ama na-anụzi onu ya then ọ na-achagharịzi anya mana ọ bụrụ na mgbe ahụ ọ nọ n'elu sị oke

so ka ịkọwa gịnị ka ihe ọ dị gị ka ihe anyị na-eme anyị adị emepụta ma ọ bụ ka ị ka a ga-esi mee ya ka ọ wee dị mma maka ị na-anya amakwa m na onye ji egwu ka ewu na-eso ịgbago Lagos jee blow ma ndị otu mana ụfọdụ ihe dịkwa na Lagos a those you know those formations and all that e set up eji eblow kwa ma radio station ma TV station ma ịnabụkwa ụfọdụ ndị Igbo bi eso wee bido ifu ụmụ nwanne anyị wee fụkwa the idea na ọ ga wee take over oke maka ị bịa chee ya eche Osadebe ha ma Oliver de Coque ma Morocco Maduka ha ma ihe ebe a ka ha nọ wee blow ihe niile ha blow a na-akpọ egwu ha na mba Amerịka na ha na-ejezi concert na-eje abata kedụzi ihe mere na ọ ga-eme onye onye n'ofu egwu mee nke ịbụọ ọ gbagowe maka na e feel na enwerọ enough uh, apparatus set, set down and things ga-help ya ipush ya forward kedu ebe anyị anyị nwetara ya wrong kedu ka anyị ga-esi ga forward kọwaara anyị ka anyị ghọta ọfụma Daalụ nwanne m um, na nke na nke izi ee ife gbasalụ ebe anyị ebe anyị zọfiala ọkpa bụ eh, just mentioned after the war ndị Igbo face so much post civil war even na my family dịkwa involved wee facechaa nya bụ ife ife eluzucha ya so na onye ọbụla bịa focus wa attention ya mgbe a on recovery last two weeks last two weeks I was in Owerri I sat with Oriental Brothers I had conversations with them mụ na ha tụrụ Sawayo. alụ kpaa nkata Mm. otu e ga-esi wee mee ka ife fa na-eme gabakwa n'iru ọzọ mụ na Dan Satch na Aquila Mm, Dan Satch onye egwu
kpaa nkata very well last two weeks so ife gbasalụ fa ka na-abịa n'iru otu a, So- ọ dị mma in the in the course of our nkata o wee na-akọrọ anyị na-agwasị anyị ife megasịnụ ị ghọta kedu ka Oliver de Coque ya-esi bụrụ number 1 na Billboard na Colombia kedu ka o si mee malụkwa na Facebook adịrọ mgbe nwa o Ewu social media malụkwa na Twitter adịrọ mgbe nwa o internet adị ọkụ dị ya dịchawo mgbe nwa ihe ihe ihe taa ihe taa ọ kwa ị chọọ ịkpọ na phone jee kwụọ na line e wee rolu rolu rolu i wee tinye na ntị i wee ọkwa ya mana ndị a na-ele records anyị It's a ọbụrụ record. Apple Music Ọ bụrụ sọ. ọbụrụ ọbụrụ Ọ dịrọ na hard digital copy. space Kedu mgbe ife ahụ.
mere? I'm telling you so na ifu na ebe ife niile a si wee mee bụ post civil war onye ọbụla bịa face ya onye na-elebu akpụkpụ na ka malụ ife ya eme ka a ma ma akpụkpụ ya agabakwa onye na-ele akwa na ka malụ ife ya eme ka a ma ma akwa ya agabakwa ịghọtago uche onye ọbụla pụzie n'ife gbasalụ media and entertainment so ị fụzie afọ kịta na anyịnwa bụzi ndị Igbo na-strugglezi to fall back again now like Uche mentioned the spirit of the spirit of collaboration adịrọ ụbọchị gara aga ka m nọ na-ajụ kedu ife medụ Minaj System Television sị kọwakenelụ m na m chọ ịfụ Mike Ajegbo o nwee onye o nwee onye ya nene- ya o nwee onye na-ajoin anyị live kịta onye a Hmm. biko onye a biko ọ malụ etu a ya-esi kpọtalụ m Mike Ajegbo ka m jụkenie ka ọ kọwakenelụ m ife mere Kedu ife mere? Minaj System Television mgbe anyị ncha niile na-eto anyị na-ele ya de continue fari na Anyị- n'ogbe ọ bụrụ asị ka esi anyị ebe na-enele ife m na-ekwu so kedu ife Mm. mezinụ e kwesịrị ịkọwalụ anyị ife mere ka anyị malụkene ọ ga-abụ o nwee na onye ọzọ chọrọ itinye aka n'ụdị ife anwa ya sị apụtagbakwa n'ụzọ agara ya nakwa otu ị ya-esi mee ka ọ dị mma then nke ọzọkwa amarọ m ma ọ bụ sị eziokwu ma ọ bụ asị nwa na-ebe akwa na-alụ aka nne ya anọrọ ya nne ya ya nna ya nọrọ ya otu a ka ọ dị a na-ekwu maka licensing na before i nweta license to run a radio station na South East na ihe emele before i nweta license to run a TV station na South East na ihe emele kedu ife ọ meanị ọ dịzịa ka o nwee ndị jizi the licenses na-enyezi ndị fa like so na ị bụrụ onye a bụ nnukwu ego nyoo ife a nyoo ife a nọ ka ịba ịbịa sogharịba ndị a two Ebe years sọ three ga were years ego were tufu eh, ego four n'ịgba years bọọlụ five ọrụ years nna biko ka i je gba ma ya ọ bụrụ gas ka ị tụọ in two in two months ị fụ ego ego ga-apụtakwa ọ bụrụ shoe ka i je tụọlụ onwe gị ịghọta ụdị ife a so Mhm. ị fụkwa na inye i nekwa ya anya eziokwu dịkwa ya because na onye nye gị license i wee mebe na-operate ọrịa masị enye Ezi gị ozi. license ema mmenwe operate then e wee kwubesie ma rules NBC nke nwanyị nne anyị ibie ịghọtago mana just like Uche mentioned anyị ame nji mgbagbu ya yala ọgụ first I need the, I need the spirit of collaboration One. ụmụnna anyị bụ ndị na-eti egwu nọ n'elu ebe a kịta kịta ka bụ gboo ekwesị onye kwụrụ nwanne ya kwụdebie nwanne ya kwụdebie nwanne ya kwụdebie ị nee anya na mba na ụmụnne anyị ndị nke ọzọ ofu onye pụtara o create rekọd Ọchịkọrọ ndị ọzọ. Ọchịkọrọ ndị ọzọ. o create rekọd lebelụ nke ya e nwee mmadụ 5 nọ there Ọ na-akwa fa ncha isi n'ala niile. na-epromote. fa ncha fa ncha niile nọ na music video ya Ozugbo fa ncha nnu. niile nọ na instagram ya fa ncha niile nọ na facebook ya fa ncha niile nọ na twitter ya ma ụtụtụ ma n'anyasị fa tie egwu ọfụụ fa nwa ebu ụzọ wee gbụ ya mana ụmụnne anyị i tinyezie fa i sigide ọnwụ i sigide ọnwụ tụtụkọtagide ego tụtụkọtasie ego were nye fa ka i feature fa na egwu nya bụ egwu pụta fa ama post kwana ya Kezi ife mezi. Kezi ebe collaboration jebezi just like Uche mentioned. Kedu ife m ji tinyezi gị n'egwu? Ọla ka m wee kute ume. Ị na-ekute ume, mụ nwa na-ekute ume maka echi. Maka na o nwerọkwana onye ya-ewu forever. Mana onye kwa onye Onwere kwado na-abụ nwanne eze, ya, onwere- i wuo onwere na-abụ forever. eze. Jigide. ịghọta i wuo forever ị fụla mana a bịa the spirit of the spirit of collaboration adịrọ the spirit of collaboration hmm. ọ dịka na ọ dịka a na-ayọ ayọ ịghọta kedu ka m na-esi tinye nwanne m n'egwu tụtụkọgide ego yọta nwanne m yọta onye a yọta onye a wee chịkọta ego wee nye gị ị gụsịzịa tinyezielu m egwu a nụnwa n'ife ịghọta ha n'ụdị ihe a dị ebe ị nalụbu m ego ị dị proud nalụ m ego dịnụ proud postnụ egwu a mgbe ọ dị ya ya ọrịa otu a ka ọ the spirit gbasara of collaboration adịrọ ebe a then a bịazie nwezie nọmba 2 unhealthy competition onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya unhealthy competition kedu ife anyị na-azọ n'elu elu elu ebuka ị nụnugo na nnụnụ nwee aksidenti n'elu A- a na-akụkọ isi ọnụ Nnụnụ. onye ọbụla na-esoro onwe ya nnụnụ nnụnụ a na-enwe aksidenti n'elu the sky dị too big mana a bịa ebe a nụnwa anyị a na-enwe unhealthy competition why ị fụ na o so n'ife na-egbu anyị na-eseti anyị back mana a bịa na ụmụnna anyị ndị nke ọzọ fa na-akwado onwe fa ọfụma so na anyị need ichenji ichenji echiche obi anyị otu anyị si otu anyị na ndị ụmụnne anyị ndị nke na-emekwa ụdị ife anwa anyị na-eme otu anyị si eso fa maka na onye nọlụ n'elu ya kwado nwanne ya then coming to coming to eh, ife melụ ndị mmadụ ji ejezi Lagos ife melụ e ji eje Lagos is because of ka anyị kpọzie ya the otu esi the mechanism otu esi setizi the the society up to some extent lotekwa na ee kedu m afịa Lagos bụ one time capital of Nigeria ọkwa ya before e wee jebezie Eziokwu. e Abuja. wee jebezie Abuja Ehe. Mm. so ife anwa melụ onye na-agụ egwu ji eje Lagos ọkwa ya mere Emeka nọ na main market ji eje Lagos agba afịa ifo so na-afụ na otu esi wee set the system up ka ọ wee dịsị afọ ka ọ na ya ghọtachara ya anyị nwa na-eme ebe a melụ Emeka na-azụ ahịa n'ime main market ga-ejeliri Lagos gbaa ahịa before ọ nata main market mana ọ nwe mana o nwe ka River Niger si wee dị ya nso eh, mana mgbe ndị mgbe ndị melụ Nigeria ife ọ bụ mere ya a na-ebubata moto from River Niger kezi ife mezie ehe ndị ọcha bubata moto from River Niger kezi ife mezie kịta kezi ife mezie kịta ịfụlụ ya so na-afụ na onye na-agbaje Lagos a ma-atachara ya ụta dịka Uche si wee kwu na onye ji igu ka ewu Mba, na-eso a- a- a- ọ dịgo o- ihe ụta ọ ihe dịgo ụta adịrọ na ya i- ihe ụta adịrọ na ya Mm, ihe bụkwa na mm, ihe bụkwa na mm. okwu niile a cause ọ ọ bịa dị just like Uche pointed out earlier ọ dị ka after the war Mm. i- i- eh, ihere emebeziri anyị ịsị na anyị bụ ndị Igbo maka maka eh, the the commercialization of music actually um, before ụfọdụ like a na-ekwu ama egwu a enwe ụfọdụ ndị na-akụ egwu n'ama ebe ahụ adịrọ akụ ya ka ha wee kpata ego music dị therapeutic music nwee ihe ọ na-alụ Mm, na ndụ anyị o nwee ihe ọ na-arụ na our culture and tradition ịghọtago mm, ọkwa ajọ ọfịa Mm. a na- a na-erezi egwu ajọ ọfịa ere egwu ajọ ọfịa bụbu ancient ajọ ọfịa Nnewi bụbu ancient egwu Mm. mmanwụ ya ka ọ bazi soft eh, soft copy ọ bụrụzie Soft copy. commercialize ya na-adownloadzi ya na-akwụ ụgwọ mana egwu nwatakịrị ọbụla too na Nnewi ma ajọ ọfịa ma na-agụkwa agụ ịghọtago so amarọ m na the need for commercialization na ịnweta ego mere eji emezi like enwe ndị ee bido na East I will always point down to them and they sold from here you know, yes. uh, 40, uh, 51 Iweka Road Onitsha, four Pound Road, uh, a niile bụcha ebe a na-eme ihe egwuregwu a na-ere film na-eme na market ịghọtago so hmm. the the the urge ịgbago onye ọbụla chọrọ ya eruzeri a na-ekwugharị na-etiti isi ọnụ na-ebute maka unhealthy competition ma ihe niile so ya aka nne ka m gwa gị um, dịka m si wee kọwaa gboo before na ndị be anyị anaghị the the enwe ihe a na-akpọ survival syndrome the survival syndrome bịakwutalụ ndị be anyị wee mezie fa onye ọbụla abanye eh, oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ ngwele n'ụzọ onye ọbụla na-achọ ka ọ chụgbu Mm. so enweghịzi Mm. ihe dịka inwe planning ka m nye gị example Mm. mgbe ndị be anyị ji ihe onyonyo that is movie industry jidesi ya ike wee nwechaa branches even na Idumota ma na Alaba ha na-ada akpọ ọ ndị be anyị nọcha na ya ị bịa na Aba Mm. one Pound Road ị bịa na Upper Iweka anyị ndị be anyị the marketing stra- eh, eh, links across africa and beyond bụ ndị be anyị ji ya kama na Mm. fe even ruo kịta sef ọ ka dị Anya. na maka icheki ị check ebe ndị dịka ma Olisa Adibua ha ma Obi Asika ha ị na-aya ịfụ na ọ ndị Igbo bụ ihe ka nọkwa ebe a kịta eziokwu mana enwere ebe m na-aga mgbe anwa fa nọ na industry anwa early 2007-8-9 mgbe digital means bịara pụtaba enwewa online stream enwegasịa ụmụ ihe dị agha na-apụtasị ụfọdụ ndị be anyị gakwutara fa na-agwa fa sị fa ife a unu na-eme ga-anọkwa in extinct enwe oge ọ ya-elu nwekwa onye na-abịa na-ego CD ka unu bịa ka a collaborate ka amalụ ka a ga-enwe digital platform ndị a ekwechiri sị na fa kama isi fa abụọ ọfịa maka na gịnị ha afụrọ future ife a ka m nye let me give you example iroko tv Jason Njoku Yeah. the idea of having movies as in nigerian movies online ka ndị mmadụ na-stream ya wee si london wee bata wee bịakwute ndị be anyị wee share this dream to them ndị a wee kwechie in fact ha bido gbaba ya mgba nwụrụ ife fa na afọ ejerọ emechaa kedu ife melụ kịta Jason Njoku ji ego karịcha ha ncha niile anwa iroko tv worth more than all these outlets nọ na alaba kịta na-eme movie marketing all of them combined maka na gịnị fa afụrọ vision with him the same thing mekwalụ ndị online streaming platforms ndị na-apirate egwu because ihe kara mee Nigerian music industry ji dị big wụ na enwere so much piracy bloggers bịa na-apirate egwu ndị mmadụ willingly Nigerian music artists they were willing to allow bloggers to pirate their music. So thereby distributing it beyond borders. Etu a ka music ndị Naijiria si wee mana mgbe ahụ ọ na-eme ndị be anyị nọ n'isi mmiri bụ ndị a na-akpọ gatekeeper ị fụrọ fa ị ma eme promotion bụ fa kwesịrị inwe collaboration with ndị ma maka digital means maka digital platform collaborate ya ha nwa bụ ndị ji ego etinye ego na that thing emela ya maka gịnị fa afụrọ the reason again another thing na-enyekwa ndị be anyị nsogbu bụ ihe kacha enye ndị be anyị nsogbu obodo anyị na-abụ anyị tinye ego n'ife anyị na-achọ ka gain ya pụta ozugbo ozugbo turnover that is quick money syndrome and ife a bụ ife ị ga- ị ga-awụ ime na movie or industry eh, music or entertainment industry ma na ị ga ịma na ị ga-eje je- jechi ya azụ maka na these industries bụ i- ebe ọ ya-abụ itinye ego inye ya like five years inwe onye ị ga eh, inwe ihe dịka artist ị ga-enye artist ha two years ma ọ three years before ọ ka blow o nwere ike sef ama blow ime ị chọọ ime movie ị ga-eme wee planụ anya planụ ị chọọ establish em, em, tv station or radio station ị planụ anya planụ so ife ndị a niile bụ ife anyị enwerọ anyị enweghị that patient iche nwee ndidi ka ụmụ ife ndị a bịa in fruition so ife a bụ ife na-eme anyị na movie industry na music industry and entertainment industry generally so ya bụ ife na-akpata ya bụ ife ọ dị ọ dị mma ee Ọ dị mma, ịma anyị okay. ga-eme ka anyị ka anyị mee wee bie okwu a nke nke this is a conversation ga ga continue most Sundays anyị nọ ka ọ dị nnọọ ka our beer parlour discussion anyị nọ na-akparịta ụka invite ya some other people akọwara anyị ka o si adị ka anyị ga-esi wee mee ihe anyị chọrọ bụ ọdịmma ndị Igbo ọkwa na ya Ee, eziokwu ka i kwuru anyị na-eme ka anyị wee na-aga n'iru so ekene m gị Uche for inwe time bịa sonyere anyị na ya ekenekwa m kenekwa kene Daalụ. Kenechukwu nwanne m nwoke onye ọma esi ekenekwa gị anyị Mm, tabi ebido Odogwu. nkata wee na-afụ na ọ na-aga Daalụ. we continue to keep the the flag and the culture flying ị mago ihe Ama Egwu bụ we will keep promoting our own our sound our culture and our tradition Ama Egwu bụ ebe ị ga-abịa ịfụ new talent ịfụ egwu anyị ịfụ our Mm. legend ịfụ a whole lot about us
and sị fụkwa na ihe niile ekwu ebe a taa ma collaboration niile ekwu ha ncha niile ị ga-afụ ya n'ime Ama Egwu otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị ee ka ọ dị mkpa ya ka anyị meenụ ka anyị gbagawa na ebe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịgba ọ ga-adị oge ọzọ mbọsị ụka ọzọ mgbede ọzọ ya-anọkọ ọnụ kpakọta rikọrị ya na ọnụ ọnụ amekọnụ nke a ga-eme physical meeting ka a kpọkọọ ndị mmadụ akọ dị akụkọ